Moni, ndine Jack. Mwaswera bwanji? Lero tikupita dziko lomwe sitinapiteko. Tikupita ku Iceland. Iceland ndi monga mwa dzina lake ndi dziko lozizira lili surrounded by North Atlantic Ocean. Ndi island yoti ili pa yokha yokha eti. Nde pa dziko lonse lapansi dziko limene akuti ziwembu kapena nditi crime ili yochepesetsa pa dziko lonse lapansi ndi Iceland ndi number 1 pa maiko amene kulibe crime kwambiri moti olo ma prison ndi ochepa mu chaka cha 2020 azimai amene anali mu prison ku Iceland analipo 7 okha moti nthawi zina akapeza kuti munthu walakwa china chake amatha kumtumiza prison ya dziko lina chifukwa choti iwo alibe chifukwa choti anthu ake amakhala mwa ufulu ndi anthu aja ongokondana population yawo ndiyochepa kwambiri sinafike 400,000 dziko lawo lonse eti ndi dziko la- ndi ka island kakang'ono komabe anthu ake amakhala mwamtendere ma crime ake amene amapezeka ndi tima crime usually tochepa osati tima crime aku- akuluakulu pamatha kuchi- kutha chaka chathunthu popanda munthu kuphedwapo nde anthu ake amakhala moyo womasuka kwambiri nditi ankakhala moyo omasuka kwambiri chifukwa samakhala kumati yayi munthu ngachitidwe chiwembu mmene anthu tima- timachenjezerana kuti yayi apo musamale mayendedwe usiku muzitere chifukwa chonena kuti iwo zimenezo sizimatani sizimachitika nde dziko lawo nthawi ya winter kuchokera april mpaka na september nthawi yozizira kwambiri yotinso kumapanga mdima kwambiri chifukwa chozizira kumapangika amati ma northern lights kumawala mmwambamo mmitambo mmalengalengamo mumakhala green ngati kuti ngati ma rainbow koma za green koma kuwala kwa green kwina kwake amatchedwa ma northern lights kuti mpaka na anthu amanyamuka kumapita kukatani kukaonerera kuti tiyeni tikaone ma northern lights ku iceland ndikadziko kabwino chabe kuzizirako koma ndi anthu aufulu anthu okondana aphee ndiye pamene tisanambe nkhani ya lero tagwirani chakumwacho ngati chodyera chilipo tiyeni ticheze mtsikana uyu dzina lake ndi birna brjansdottir birna mu chaka cha 2017 anali ndi zaka 20 makolo ake anaonera kuti banja linatha mayi ake ndi bambo ake ndi amakhala mosiyana ndi iye kwambiri amakhala ndi bambo ake osati mayi ake amangopita kukaona mayi ake amayankhulana nawo tsiku lililonse pa foni komanso amapita kukaona anali wamkulu anyway nde amagwira kantchito kake nde anali ndi gulu la anzake amakonda kumapita kukasangalala eti zomapita auti chani nde anapezeka kuti tsiku lina pa 14 january 2017 anatengana ndi azinzake kupita ku pub kapena nditi bala yomwe amakonda kupita amamwa mowa kumeneko kumavina ati amakonda kuvina kwambiri nde ati anavina kuvina mpakana kufika 2 am azinzake aja kumuuza kuti ah iwe berna tatopa tizipita ku nyumba nde berna ananena kuti ah ineyo ndikufuna ndizivinabe anzake aja nde anamusiya kuti okay chabwino iwe uzivinabe ife tatani tapita nde anamusiya iye uja kumapitiriza kuvina anavina mpaka ma 5 am nthawi yonena kuti no mabala akutseka anatseka mabala iye paja anatuluka koma anali ataledzera amayenda kumabwerera kwawo koma berna sanaonekenso berna sanaonekenso Mnzake mam'mawa anadabwa kuti Berna sanabwere ku ntchito. Anayesera kumuimbira foni, Berna sakuyankha foni, kuyesera kumutumizira ma message samayankha. Nde amadabwa kuti ah, Berna amayankha nthawi zonse. Anayesera kuwaimbira abambo ake. Abambo ake akuti ah, nanenso ndayesera kumuimbira sindikumtani sindikumpeza. Nde mnzake uja, mnzake dzina lake Mary, oti ati anali chinzake choyambira ku primary. Mnzake Mary uja anaimbirano mayi ake, kuwauza mayi ake a Berna kuti "Ah, Bernatu sindikuntani sindikumpanga reach ndayambira kalekale kufuna kumuchita reach kumuimbira mafoni chani sakuyankha amayi ake nkunena kuti "Ah, ndimuyesera amayi akenso kumuyesera kuti ah osampeza nde anadabwa nazo kuti "Ah, Berna sanapita ntchito sanaimbe foni kunena kuti wadwala sanauze mayi ake akuti anali mwana uja kuti nthawi zonse amanena kuti ndikupita kwakuti ndikupita kwakuti ndili pakuti Ngati saatha kuyankha foni amatumiza message kuti ndikuimbirani later. Nde anaopa mayi ake nkuthamanga kupita ku police kuti mm Berna saapanga zimenezo ayi. Nde of course kamzimu koti kunoko sikuchitika zoyipa eti amati ah mwina palipo pamene wapita komabe amayi ake amati bwezi atanena. Nde amayi ake anathamangira kutani kukalemba pa facebook note ndikuyang'anayang'ana mwana wanga Berna wasowa kuti zili uncharacteristic kuti iyeyu mpakana asakatani asakayankhe ma foni kungoti zii nde ubwino wake atalemba pa facebook paja anthunso pa facebook anayitenga nkhani ija serious kwambiri anayikoka inapita patali kwambiri anthuno anatutumuka kuti munthu wasowa nde ndi mmene alili anthu ochepa si anthu ambiri kwambiri amapeza kuti wina wake akumudziwa basi kapena amadziwana ndi wina odziwananso ndi wina anthu anayikoka nkhani ija mpakanaso apolisi anachita act nsanga kuyamba kusakasaka kuti aa berna wapita kuti Dapolisi anayamba kuyang'ana CCTV kuti akuti anali ku bala iyi wachoka uko ndi anamuona pa CCTV kuja akuyenda akudzandira zake pena aombe anthu basi zoti waledzereratu amayenda anayenda kuyenda nkufikira pamene panapeza kuti panalibe CCTV sanaonekenso kuoneka kwake komaliza pa dziko lapansi Birna kunali kutiko kumeneko nde anthu anali confused kuti nde walowera kutiko

nde anapeza polisi wawo wamphamvu kwambiri amene amamudalira grima Grimsson anamuchita contact grima uja kuti "Ah, grima mutithandize tikufunafuna ndani mtsikana wasowa grima uja anabwera amangopanga iye amalimbana kuchita analyze cctv kumati anthu anayenda bwanji apa anayenda bwanji kenako chomwe anachita notice grima nchonena kuti pamene anaoneka komaliza paja patatha kanthawi kochepa kaya ndi 1 minute kaya 2 minutes panadutsa galimoto ina yake ya red koma galimotoyo sinaoneke number plate ndi anayesera kuti ayang'ane kuti galimoto ndi galimoto yanji anayipezadi kuti meki yake Kodi meki yake inali Kia? Koma anayang'ana anapeza kuti anali ambirimbiri magalimoto a red otero ambirimbiri, nde ananena kuti "Ah, sitingamayang'ane galimoto iliyonse imodziimodzi kuti iyi ndi ya ndani, anali kuti. I- i- inali task yayikulu kwambiri koma anapitirizabe kumamutani kumamusakasaka osampeza mpakana police force yawo inatumiza anthu 800 kuti amuyang'ane chifukwa choti inali nkhani yoti zoopsa zosachitika ku Ku Iceland kuti munthu akasowe mpakana munthu amachokera ku mowa komwe amapita nthawi zonse kusangalala ndi anzake, anatumiza mapolisi 800 amatchedwa kuti ma Viking Squad, ndege, ma helicopter, agalu, nde kunali kumusakasaka, kenako anapita ku cell phone company kukayang'ana ma phone records kuti tikufuna ma phone records a munthu uyu, nde ma phone records aja anapezeka kuti. Malo omaliza amene foni yake inapanga ping, cell tower, kunali kwina kwake ku doko kutalitali koti amadabwa kuti ah iyeyu foni yake ikapezeka kumeneko bwanji? Nde at least anayamba kukayang'ana malo atiwo ku doko kuja. Nde akuyang, anayang'anayang'ana ku doko kuja kunali basi ma ship chani. Amati

munatuluka munthu mzibambo woti waledzeleratu akuchita kukanika nkuyenda komwe kutsala pang'ono kukwawa nkukalowa mu chani mu ship ina yake amaitchula kuti Polar Nanoq kenako galimoto ija inanyamuka kumatani nkumapitanso atamusiya mnyamata uja amadzandira uja nde anadabwa kuti galimoto ija yapita kuti anakanika kuchita trace bwinobwino kuti yalowera kuti nde chifukwa cha number plate anatenga ija Anatani? Anayang'ana number plate anapeza kuti inali galimoto ya ku car hire komanso galimoto inali itabwezedwa nthawi imeneyoyo nde ananyamuka kupita ku car hire komweko kukafunsa kuti galimoto anapanga hire ndani. Pa nthawiyo inali kale ndi itatengedwa ndi banja lina nde anatoria pabwe ili m'manja mwa banja lina koma poyamba inatengedwa ndi mnyamata wina dzina lake Thomas Olsen. Thomas yo si wakuno ndi wa ku Greenland kukhala ngati wabwera ndi chani wabwera ndi ship ndi fisherman wabwera ndi ship ija Polar Nanoq nde anangotani anangowapasa break nde anangobwera kuzakachita hire galimoto kuti akasangalaleko akamwe mowa kenako azipita nde anati okay chabwino koma pa nthawi imeneyoyo Polar Nanoq ija inali itanyamuka ikubwerera ku greenland itanyamuka kale nde zinali zovuta kuti apanga bwanji koma akusakasakabe Ku areako anapeza ma boot, nsapato. Ma boot ake anali ma Doc Martens. Atafufuza, atafunsa amayi ake ndi bambo ake a Birna anapeza kuti anawauza kuti yes nsapatozo nza Birna. Nde it was bad news you know pa nthawi imeneyo kuti apeza nsapato zake za Birna uja. Ndi sign yoyipa kuti chifukwa chani papezeka nsapato yake iye palibepo. Anatenga nsapato zija apolisi Kenako anayilondola kunali galimoto kuja anakayitenga galimoto kwa anthu anayitenga aja nkupeza kunena kuti inali yokilina mkatimo nde anawafunsa kuti mwayikilina galimoto ananena kuti yes tayikilina chifukwa choti munali fungo loyipa kwambiri timakanika kuyiyendetsa mpaka tapita kukayitani kukayitsukitsa nde apolisi kumayitani nkuyipangabe study kumbuyo anapeza kuti anapezabe ma traces amagazi. ngakhale inatani inatsukidwa nde anatenga machani anatenga masampo amagazi aja kuti akayeze kuti mmagazi andani nde anapeza kuti anatumiza uthenga somehow munthu wina nanga sizinatchukano kwambiri kuti akuti mnyamata amene anali pa mu Polar Nanoq fisherman ndi amene anakatenga galimoto anachita hire galimoto yomwe ikuoneka kuti inamtenga Birna koma Birna anali asadziwikabe kuti ali kuti koma ship yanyamuka kale Polar Nanoq and inali italowa kale m'madzimo akuchani aku Greenland ndiye paja milandu imavuta nkhani zimavuta kuti munthu ukakhala wa dziko lina ukabwerera dziko la kwanu kuti akutenge ubwerere ku dziko kwa- komwe kwachitika chiwembuko zimakhala zovuta ma extradition chani zambirimbiri ndi anapezeka kuti anthu amakamba muchani mushipi muja kunena kuti i akutiri kwachitika chiwembu akuti apparently munthu anatani anatenga galimoto anakachita haya galimoto kaya ngati wampanga chiwembu mtsikana koma mtsikana asadziwika kuti ali kuti anthu amangoyankhula koma poyankhula thomas Olsen uja anamva ati koma atamva anatutumuka anachita mantha nanga si zinakhala kuti zakhala za straight kuti munthu anakatenga galimoto galimoto yofira ende amene anapanga zoterozo anali yekha ndi anthu akukamba mmenemo so zati anthu anayamba kukhala ndi ka idea kuti a- akhoza kukhala kuti ndi Thomasyu mushipi momwemo Koma amadalira kuti talowa kale mmadzi aku Greenland kuti adzandipeze zidzativutirako koma akuti zinamuopsa ananjenjemera modabwitsa kuti mpaka captain anadzadabwa nazo nde captain atanangonena kuti ah ship yathuyi yaonongeka engine siili bwino tiyeni titembenukeni tibwerere ku Iceland. Anthu onse aja nkumadabwa kuti ah, talowa kale mu Greenland ndiye tibwererenso ku Iceland. Koma kapteni ndi kapteni ndiye anatembenuza ship. Koma anapanga dala kapteni uja. Anaona mmene anapangira react Thomas uja kuti uyuyu chilipo chomwe wampanga mwana wa eni ake. And tikati tipitirire naye akabwerere ku Greenland akhoza kupeza kuti wauzemba mulanduwu nkubwerera dala. nkuchita contact apolisi aku Iceland kuti tabwerera tikulowa mu mu Iceland ngati mukufuna china chilichonse muship mwathu muno anakapezanso squadi yaku Iceland ili ili pa njira ikudikirira anamutenga Thomas Olsen ndi mnzake uja analedzera kwambiri amadzandira uja dzina lake Nikolaj. anawatenga onse awiri chifukwa nanga si onse anali mgalimotomo? Anawamanga, kuwafunsa Ali kutiko Birna osanena ayi. Nikolaj ati ine sindikudziwa china chili chonse nde ku ku questioning Nikolaj uja amadzandirayo ananena kuti ineyo ndinatuluka tinapempha kuti tikufuna tikatani tikayende mtown ya ku Iceland after kugwira ntchito nde talowa mu town Ine ndinalowa mu chani mu bala ndi nzanga nzangayonso amamwa zake ndi ati anasewera ngati lottery mu bala muja ndi anawina koma chomwe anawina ndi 8 pack ya mowa ndi ati ndinasangalala kwambiri ndinamwa 8 pack yonse kenako tinachoka pamenepo tinapita ku bala ina kumene kujanso ndinamwa ndiye ndinali nditaledzereratu kenako anapezeka kuti o, thomas anali ndi galimoto anachita haya galimoto anatitenga kuti ah tiyeninso kwina ati ndi atalowa mgalimoto Nikolajiyo ya thomasiyo anangofikira kutani kupanga pass out kuti samaonanso zomwe zikuchitikayi koma akuti amakumbukira kuti mgalimoto munalowa mtsikana koma sakudziwa kuti mtsikanayo ndi ndani

mu ship muja nkumabwerera kumapita koma kumufunsa Thomas Thomas akumakana amati si ineyi ndi Nikolaj kuyamba kunkanira nzake kuti iye ndi amene anabweretsa atsikana mgalimoto iye ndi amene amatere koma anapeza kuti sapato ija anayipeza ija Doc Martin ija atayiyeza pa ma shoelace anapezapo DNA ya Thomas Komanso mu ship muja atachitamo search apolisi anachita search yonse anapeza driving licence ya Birna. Anayeza magazi aja anali mgalimoto yofira aja anali magazi a Birna. Thomas ananena kuti ine sindinapite kwina kulikonse ndinali ndikugona. Anachita check ma surveillance ma CCTV akutali kutali anapezeka kuti anamupeza kuti iyeyo anali kumenekoko. Thomas uja anaoneka mu shop akugula zinthu zotsukira zinthu, zokilinira nde anamufunsa kuti zonsezi umapanga usiku onena kuti wangopita pa break mpakana mukagula zinthu zochitira clean kutalitali 40 km away? Iye uja kumangokana kuti zonsezi ndi nzangayu nde. Umboni unamukanika chifukwa chonena kuti atawavula malaya onse anapezeka kuti Nikolaj anali bwinobwino koma Thomas anali okalasulidwa kalasulidwa nkhope iyi mkhosimu ndi pa chestipa ngati kuti amamenyana ndi munthu nde anamfunsa kuti nanga wakukalasula ndani anakanika kuyankha anatsekera onse awiri koma atamumvesesa Nikolaj uja anaona kuti Nikolaj ndi osalakwa chifukwa anachita kumuona pa CCTV akutuluka mgalimoto ija akudzandira

anapezeka kuti osaka aja anayang'ana anayambano kuyang'ana ku kumbali ya nya kumbali mwa nyanja ocean mpamene anapeza kuti munthu watani wafika ndi mafunde mafunde amu amukankha nde anamutenga anapeza kuti anali Birna uja anamuona anapeza kuti munthu anayesera kumupanga strangle komanso anammenya anamukhoma pamutupa koma anapeza kunena kuti sanafe ndi zimenezozo ayi anali ali moyo anampeza ali maliseche koma Anamukhoma pamutu n'kuyesera kumupanga strangle ndiye sanafe, kenako anangomunyamula ulendo naye kunyanja, madzi ake ozizira a freezing cold aja, ndikumuponya munyanja. Anali ali moyo, nde anamwalira ndi kumira, drowning basi. Thomas kumapita ngati kuti palibe chomwe wapanga. Nde anamuzenga mulandu, anapezeka kuti anamupeza olakwa chifukwanso anapeza kuti anamupeza ndi chamba choti anatenga kuti akagulitse cha trafficking nde anamuzenga milandu yonseyo anamupanga sentence to 19 years in prison of course zakazo zoperewera and anamtumiza ku prison ya ku sweden chifukwa choti iwo analibe prison yoti angamusungireko ku iceland koma zinawanga koma zinawasintha anthu a ku iceland inali chiwembu chomwe chinasintha Iceland chifukwa anthu ake mmene amakhalira amangokhala moyo uja wa zii kwabwinobwino kuti palibe choyipa choopsa chimachitika kuno nkupeza kuti munthu wakunja anachita kubwera kubweretsa chiwembu popanda chifukwa china chilichonse kungopanga chiwembu basi nkumafuna kuti athawe komanso mwayi captain uja kaya anaganiza bwanji ubwino wake wa captainiyo anaganiza mwa umunthu anadziwa kuti zikayamba za extradition chanjani nkhaniyi munthuyu atani athawa athawa nacho chiwembuchi nkulolera kubwerera kuti akampereke nde mpakana anamperekadi ndi nkhani yotchuka kwambiri kwambiri chifukwa ndi nkhani yomwe inasintha iceland kuti olo prime minister wawo chani anthu onse anakasonkhana kumaliro kumulira Birna imeneyo nde inali nkhani yathu ya lero zikomo kwambiri